a baarakɛ ɲɔgɔnw bɛɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada wele in na a diyara an ye a bonyana an ma min ye haut conseil ye eh, ala barika la baasi t'a la alhamdulillah baasi wɛrɛ si tɛ yen bi an bɛ se k'a fɔ min ye baasi ye k'o bɛ haut conseil de la ala barika la o tɛ yen alhamdulillah ayiwa eh, usitazu an y'a ye k'a fɔ jamana ka lakanabaliya a bɛ kumajan bɔ sanko kɛrɛnkɛrɛnna k'a daminɛ kabi kɔrɔnbolo la nka bi an bɛna an sinsin min kan o ye an ka jamana camancɛ bolo ye waati tɛmɛna fana jɛkulu dɔ tun sigira la f'o ma ko mission de bons offices e kɛra o maa ɲɛmaa ye eh, bi bi na aw minnu ni aw y'an ka jamana maabaw ye yala aw ka nin jate e ka yeta ye jumɛn ye lakanabaliya kunkanko kibaruya la kibaruya jumɛnw bɛ e bolo fasodenw ka sigi ni ka i lamɛn nin kuma in na ayiwa ala k'an bɛn sababu ma ya masha allah ee jamana in a lakanabaliya processus don min daminɛna a mɛnna a bɛ sira fɛ ka na dɔɔni dɔɔni parce que ko in bɛɛ lajɛlen n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a bila minɛn min kɔnɔ o ye mara kɛcogo de ye min bɛ wele ko gouvernance ka jamana mara ka jamana tɔpɔtɔ ka jamana kɔlɔsi o kɔlɔsi n'o mara in n'a yɛbɛbɛra o kɔrɔ ye n'a bɔra bolo la a laban faratiko caman bɛ k'a la wa jamana in na anw ka kirisi in n'i y'a lajɛ a ɲɛ yɛrɛ ma siyako kɛlɛ tɛ ayi diinako kɛlɛ tɛ mara de tiɲɛna an bolo ni mara tiɲɛna nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don kɛlɛ la o de ye ko in yɛrɛ ye ni mɔgɔ min y'a analyser profondément ka jamana in bana min b'a la tɔɔrɔ min b'a la k'a diagnostiquer kan'a ɲini yɔrɔ wɛrɛ dɛ mauvaise gouvernance de c'est la source mara kɛcogo juguya o de ye jamana in k'a yɛlɛma k'a kɛ tan parce que n bɛ ko kelen f'i ɲɛna politiki mɔgɔ n'a dɛsɛra mhm. a bɛ fɛn bɛɛ utiliser fibre o fibre bɛ yen a b'a bɛɛ utiliser n'i ye guerre civile ye yɔrɔ o yɔrɔ guerre ethnique ye yɔrɔ o yɔrɔ guerre guerre guerre religieuse ye k'a ye yɔrɔ o yɔrɔ siya kɛlɛ diina kɛlɛ ni sigida kɛlɛ a bɛɛ lajɛlen bajuba bɛ bɔ fɛn min na o ye mauvaise gouvernance de ye politiki de don ni politiki maa dɛsɛra a bɛ minɛn sugu bɛɛ ta
ayiwa o b'a yira bi e, n'i ko ko nin tɛ e, siya kɛlɛ ye a bɛ sɔn ka dɔw dabali ban sanko la la minnu ni olu bɛ yen k'a fɔ u tɛ se ka analyse kɛ ka se degré dɔ ma ka sababu kɛ min ye don o don an b'a mɛn ani a bɛ ye fana mɔgɔ caman bɛ kari ɲɔgɔn na i n'a fɔ dɔgɔnɔw ni filaw ka fɔw la dɔw bɛ wuli ka b'o kɛyɔrɔw la nka ni a fɔra nin cogo in na k'a fɔ siya kɛlɛ tɛ yala nin sugu ninnu u bɛ se ka bila minɛn jumɛn kɔnɔna na n'a fɔra siya kɛlɛ tɛ kɛlɛ source de ko don kɛlɛ de transformera k'a yɛlɛmɛ jamana y'a ka incapacité o kɔrɔ a ka dɛsɛ ka jamana basigi autorité ka kɛ yɔrɔw la dɛsɛ kɛlen b'o la waati min na jamana de taara i balamini ayiwa siya ninnu na ka ko in yɛlɛmɛ ka kɛ siya kɛlɛ ye c'est ça la vérité a kuma ka gɛlɛn nka nin de ye ko in yɛrɛ ye baasi tɛ idrisa sidibe a diyara n ye ka segin ka an fa fo a ka kuma la a ko ko marako juguya gouvernance ko nɔba bɛ ko in na ɔ n'i ye marako juguya dun ta ka jateminɛ a bɛ kɛ mɔgɔ dɔw sen kan yalima olu minnu ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye u jɔyɔrɔ jumɛn kɛra marako juguya in kɛlɛli la mauvaise gouvernance ni a bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye o la bari an b'a dɔn k'a fɔ tarikuw kɔnɔna la wagati dɔ kɛra olu wulila k'u jɔ jamana in yɛrɛ kɔnɔ ka kɛlɛ kɛ ko dɔ la o tun ye nin ɲɔgɔnna ye nka k'a fɔ ko yuruguyurugu kɛlɛli diinɛ ɲɛmɔgɔw jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye o la mali kɔnɔ bi bi na an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko mauvaise gouvernance kɔni o b'an ka farafin jamana ninnu caman baasi tɛ Ustaz jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye n'aw y'a ye k'a fɔ bana donna yala aw jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye nin ko in na kosɛbɛ mais anw jɔyɔrɔ ye min ye ani an ye min kɛ o tɛ fɛn ye ko a dogora jamana in maaw la kabini ko in ma se bi ma an ye interpellation daminɛ ni maaw hakili bɛ kow la u b'a dɔn occasion o occasion n'an y'a sɔrɔ n'an ni jamana ɲɛmɔgɔw ka kan ka sigi ka kuma di ɲɔgɔn ma an ye kulekan bɔ k'a jira u la n'u m'u kɔlɔsi nin bɛ jamana kɔnɔ nin bɛ jamana kɔnɔ nin bɛ jamana kɔnɔ nin bɛ jamana kɔnɔ olu mana fara ɲɔgɔn kan u bɛ jamana fragiliser de kɔrɔ ye ka jamana laafu parce que jamana a bɛ support dɔw de kan valeur dɔw de bɛ yen kɛcogo dɔw de bɛ yen maaya sugu dɔw de bɛ yen tabiyaw de bɛ yen olu de ye ntulomaw ye jamana bi jɔ min kan n'i y'a kari jamana bɛ kari o b'a jira aw kulekanw ma mɛn mara kɛbaaw olu fɛ kɛ eh, ni kulekan kun mɛnna an bɛ sigi min na bi an t'o kɛ o hmm, hmm. o ma mɛn siga t'o la baasi tɛ kabini 2011 2012 hmm. sanni coup d'état ka kɛ anw ye force vive bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan palais de congrès la ka kulekan bɔ min tun bɛ jamana kunna a don révolution min bɔra a la ne y'o fara ɲɔgɔn kan k'o don poche la ka taa sɛgɛrɛ kuluba ne ko n ko kumakan in filɛ nin ye nin minɛ jamanadenw wele i ni jamanadenw ka kuma malaise bɛ jamana kɔnɔ jamana b'a kɛrɛ kan n'i m'i kɔlɔsi jamana bɛ bin a tigilamɔgɔ ma sa o o kɛra 2011 n ko a tigilamɔgɔ ma sa a bɛ balo la kuma n ye kuma min fɔ a tulo bɛ na lahala a ma da la pewu o don a kulekan in bɔra k'a fɔ a ɲɛna y'a ye grand malaise fɛn dɔ bɛ jamana kɔnɔ n'an m'an kɔlɔsi jamana bɛ taa bin ayiwa isu kulubali
eh, ustaz ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko ni marabaaw dɛsɛra k'u bi fɛn caman kɛ yalima ustaz b'a fɛ k'a fɔ de ko jamana marabaaw yɛrɛ de bɛ nin basigibaliya in kɔfɛ wa
n b'a fɛ ka min fɔ i ni min kɛli ka kan n'i m'o kɛ jɔni bɛ ɲininka maa min ka kan ka autorité sigi jamanaw kunna jamana kɔnɔ janko mɔgɔw kana bin ɲɔgɔn kan o ye jɔni ye
marakɛbaaw n ko marakɛbaaw don ils sont où a bɛ se ka ɲɛ cogo di mɔgɔw bɛ marifa ta ka ɲɔgɔn faa jamana centre la ka bin ɲɔgɔn kan marifa b'a tigiw bolo u bɛ ka yaala sɔrɔdasiw tɛ jamana marabaaw tɛ fɛn wɛrɛw tɛ mais mais jamana bɛ se k'olu to yen u k'o kɛ impunément a ka tila k'a fɔ ko ko jamana nɔ t'o ye o tuma jɔni nɔ don
basi tɛ ɛɛ uzazo n'i y'i ka fɔta jateminɛ i b'a ye kabi 2011 kule bɔra aw ye aw kɛyɔrɔ n'u bɛ tali kɛ aw ka religieux ta a ye o kɛ hali bi yala a b'o minɛ de kɔnɔ wa 2011 yala bayɛlɛma nana fanga na maa wɛrɛ min n'o nana jamana ɲɛmaaya la bi aw labanna tuguni ka wele bila u ma ka kangari da kɛnɛ kan u ye wa kosɛbɛ
je crois que jamana archives tulo b'an kan na san o san n'an taara jɔ ka foli kɛ o bɛ kɛ de façon solennelle a bɛ bɔ média bɛɛ lajɛlen na maaw tulo b'a la maaw ɲɛ b'a la min ka kan ka fɔ anw kɔni ni an kun n'an kan cɛ o fɔra o fɔra o fɔra a tilala ka fɔ o ye min bɛ fɔ kɛnɛ kan ye fɛn caman fana fɔra yɔrɔ wɛrɛw la ani cogo wɛrɛw la jama tɛ min kalama nka ala b'a dɔn a tigilamɔgɔw yɛrɛ b'a dɔn kosɛbɛ ayiwa eh, uzazɔ n'i ye hali bi lakanabaliya in ta k'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ eh, nin ye jamana yɛrɛ o kumana a marabaaw ye hali bi n'a sɔrɔ kangari dara ani wele bilara u ma o n'a ta bɛɛ lajɛlen ni ta tɛ ka fara ko kan foyi tɛ ka bɔ a la fɛɛrɛ jumɛn ka kan ka se ka lasɔrɔ ni kulekan yɛrɛ n'o tɛ ka se ka mɛn tuguni
bon n y'a dɔn fɛɛrɛ in jamana a tilalen don lahalaya dɔw la jamana bakuru o ye peuple ye o peuple souveraineté b'o de bolo min bɛ fara ɲɔgɔn kan ka danaya di maa ma ka fanga d'i ma k'a fɔ ko jamana kalifalen b'i la kalifatigi ye jɔni ye o ye peuple de ye o peuple in o de ka kan ka wuli k'a ka rôle kɛ o rôle bɛ se ka kɛ jumɛn ye o rôle de ye
ka trait rouge jira ligne rouge k'o jira jamana marabaaw ma k'a jira u la jamana marabaa ani jamana kalifara maa min ma o ye serviteur de ye e tɛ seigneur ye o e ye serviteur de ye jamanadenw ka baarakɛla de ye e ye e de sɔnna ka jamana ka a tɔgɔ ye di ka a danaya ta k'a da i kun na k'i bɛ s'a kɔrɔ e tɛ se ka sunɔgɔ e tɛ se ka lafiya e man kan ka ayiwa lafiya ɲini man kan ka sunɔgɔ ɲini ni maa ka kan ka sɛgɛn o ye e de ye ah, c'est ça le problème le paradoxe au Mali o ye minnu ka kan ka u jɔ ka jamana servi olu hakili la k'a fɔ jamana ka kan ka olu de servi c'est ça le paradoxe o de ye paradoxe ye jamana in kɔnɔ ayiwa n'i bɛ baara yɔrɔ la e de bɛ baara kɛ ka baara yɔrɔ servi nka n'i taara i sigi baara yɔrɔ k'e dama servi eh, ko in laban ye tiɲɛni de ye baasi tɛ isa kaba halisa lakanabaliya kunkanko la jamana kɔrɔn bolo ani kɛrɛnkɛrɛnna camancɛ bolo ɲininkali dɔ fɛ eh, eh, an b'a dɔn k'a fɔ ko forobasigi dɔ tun kɛra an hakili b'a la ba fila ani tan ni wolonwula n'o tun ye bɛɛ ka jɛ ka sigi kɛ o résolution kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko an ka jɛ ka kuma ni an balima minnu ni o ye iyad ag ghali ka fara eh, amadu kufa kan a wagati la ayiwa o résolution kɔfɛ an b'a dɔn k'a fɔ ko imam yɛrɛ bilala jɛkulu dɔ ɲɛfɛ a bɛ fɔ min ma ko mission de bons offices eh, ne bɛ fɛ k'a ɲininka o ko labanna cogo di an tulo tɛ a ko kunkanko la bilen a ko bɛ hakɛ jumɛn na ee bons offices ko mhm. a baara jɔra a dabilala
mission de bons offices mission de bons offices a baara jɔra a dabilala ne tun bɛ min kunna mhm. n'a ɲamɔgɔya bɛ ne bolo mhm. a baara dabilala a jɔra sabu ne sigilen premier ministre min tun bɛ jamana kunna n'o ye abudulayi idirisa mayiga ye ale de ye lettre ci ne ma a ko n b'a ɲini fɛ jamana k'i bila baara dɔ la i ka sɔn an bolo i ye n kɔrɔ ye n b'a ɲini fɛ jamana yɛrɛ tɔgɔ la i ka sɔn nin baara in ma n b'a dɔn baara gɛlɛn don nka n b'a ɲini fɛ n k'o ye jumɛn ye a donna baara kɛcogoyaw la ni laɲini na k'a fɔ a laɲini fɔlɔ ye jumɛn ye kidali accord siɲɛna nka mali tɛ kidal gouverneur tɛ yen préfet tɛ yen drapeau tɛ yen foyi tɛ mali tɔgɔ la min bɛ kidal fɛɛrɛ ka kɛ mali ka se ka ye kidal o ye kelen ye an bɛ min ɲini fɛ a filanan delta central n'o ye camancɛ in ye i k'a lajɛ mɔpti mara yɔrɔ ye kumaɲɔgɔnya bɛ se ka sɔrɔ an n'an balimaw cɛ cogo min min ɲinina ne fɛ o y'o ye baara in kɛlen ne wulila ka don avion kɔnɔ ka taa kidal n bɛ taa kidal don min n kelen ma taa n ni maa dɔw taara ginna dogon président amadu togo a tun b'a délégation na ne ye sufi bilali wele a tun b'a délégation na ani maa wɛrɛ ka fara n kan n taara yen an ni kidalikaw sigira kidal amenokal mohamed ag intalla a bɛ bamakɔ su in na an jiginna ale de ka so n nakun ye min ye n y'o fɔ a ɲɛna mɔgɔ o mɔgɔ ye chef de fraction ye n'a bɛ kidali mara la u y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ne n'u sigira n ko n nana n ma na ni bere ye n ma na ni muru ye n ma na ni jele ye n ma na ni marifa ye o tɛ n bolo janko n ka na n'o ye nka n nana ni min ye alisilamɛya balimaya an bɛɛ ye kelen ye jamana kelen mɔgɔw n nana n'o balimaya in de ye ka na aw sɛgɛrɛ n nana n'o de ye a dɔw ko ne ma ko kabini indépendance bɔ kɛra mɔgɔ ka na u fɛ ko n nana ni ala tɔgɔ ye ka na n'a kira tɔgɔ ye ka na ni silamɛya balimaya ye nin y'a fɔlɔ ye o tuma n ka bisimila mais n bɛ min fɔ aw ɲɛna a don a kɛnɛ barkhane ɲɛmɔgɔ tun bɛ kɛnɛ in kan ne m'a wele n ma ci bila a ma nka a kɔni tun bɛ kɛnɛ kan ne ye n jatigiw ɲininka n ko o tuma nin nana mun ɲini yan mhm. an yɛrɛ dama de bɛ yan mhm. maliyɛn ko de don ne ni n balimaw de don a don ne y'a f'u ɲɛna n ko aw ka kɛlɛ in kun jumɛn b'a la mhm. kɛlɛ ka kan ka kɛ kun o kun kama o tɛ aw bara yan aw bɛɛ bɛ kan kelen fɔ aw bɛɛ ye couleur kelen ye aw bɛɛ ye diinɛ kelen ye aw bɛɛ ye culture kelen ye Vous partagez le même espace géographique. Mm. Kuma kɛlɛ kun ye jumɛn ye? Parce que hadamadenw bɛ kɛlɛ tuma dɔ la ni nin dɔ la kelen bɛ yen min b'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na. Mm. I ni maa min tɛ kan kelen fɔ a bɛ se ka kɛ kɛlɛ sababu ye. A tɛ diinɛ kelen na a bɛ se ka kɛ kɛlɛ sababu ye. A yɛrɛ bɔlen tɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ se ka kɛ kɛlɛ sababu ye. o si t'a la culture kelen kumakan kelen espace kelen diina kelen les mêmes hommes o tuma kɛlɛ kun ye jumɛn ye moi j'ai posé le problème comme ça a y'o fɔ n ye parce que a don ne sigira kidal n bɔra kidal ka na gawo ni gamu n'a ka jama ye ɲɔgɔn ye yen nka sanni n ka bɔ kidal a don kama kidalkaw ko ne ma ko problème t'an fɛ koyi ni administration ka segin ka na mali la eh, eh, kidal kidal o tuma sini gouverneur ka na n'a ka d'i ye sinikɛnɛ i ni IBK yɛrɛ ka na n'o kɔni de bɛ ɲini an sɔnna ne ne segira ka na sanni n ka na ne ye n jɔ gawo ni gamu n'a ka mɔgɔw an ye ɲɔgɔn ye an ka kan ka min fɔ ɲɔgɔn ye an y'o fɔ kidal kuma tun ka nɔgɔn ne bolo ni centre in kuma ye parce que kidal acteurs dɔnnen don u ye accord yɛrɛ signé ka ban maa minnu don fana bɛɛ b'u dɔn ne b'u dɔn u bɛ n dɔn adamadenya bɛɛ bɛ ne n'u cɛ o kuma u fɛ kuma a tun ka nɔgɔn n ma baasi tɛ n y'o résultat sɔrɔ n nalen min ye centre ye n ye hakili jakabɔ kɛ centre c'est complexe maa minnu bɛ yen mɔgɔ dɔnnenw tɛ n'i ye iyadi ni hamadu kufa yɛrɛ bɔ a la i bɛ maa min dɔn k'o ye lidɛri ye u la a tɛ o tuma ka olu sɔrɔ u ka kumaɲɔgɔnya fo fɛɛrɛ ni dabali ni hakili n ye fɛn fɔlɔfɔlɔ min kɛ o de ye ka fɔrɔmu dɔ dilan bamakɔ yan ka école coranique a mɔgɔw ka coordination dɔ créer ka u wele ka karamɔgɔ wɛrɛw wele u ka na a kɛ kun ne bolo o ye ka sira dɔ de ɲini parce que minnu bɛ yen maa caman bɛ bamakɔ u n'olu ye tɔɲɔgɔnw ye n'u tɛ dugu kelen mɔgɔw ye u kalanna karamɔgɔ kelen fɛ walima u bɛ ɲɔgɔn dɔn cogo dɔ la o tuma ka sira ɲini an bɛ se ka sira sɔrɔ ka kumakan lase u ma ka hakilila lase u ma parce que hakili o ye fɛnba de ye olu tun tɛ tan o n ko hakili wɛrɛ de y'u yɛlɛmɛ k'u kɛ u bɛ cogo min o tuma hakili bɛ se ka sɔrɔ fana fɛn min b'u la k'a b'u kun na baasi tɛ o barodako sigi kɛra eh, bamakɔ yan nɔ eh, hakili la waati tali kama uzaz bi hali bi n'a ta eh, nin bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔ mission de bons offices kɛlen kɔ ani ka wulikajɔw kɛ nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen gɛlɛya bɛ an ka marayɔrɔ la bi bi n'o ye camancɛ kɔnɔna ye yala eh, walasa an ka bɔ nin sujet kɔnɔna na e ka wele ye jumɛn ye ani dabali ni fɛɛrɛ jumɛn kan ka tigɛ teliya la walasa nin ko in dan ka sigi a la bon ne ka hakilina ma yɛlɛmɛ a ma b'a jogo la o ye ne ka conviction ye ne fɛ fɛɛrɛ de ka kan ka kɛ dabali ka kan ka kɛ le contribuable malien anw bɛ wari min bɔ k'a kɛ ka marifa san an kan'a ci an yɛrɛ la voilà an kan'a ci an yɛrɛ la maa o maa bɛ cɛmancɛ in la jɔniw don n k'anw de don anw ka kan k'an yɛrɛ ɲininka de an yɛrɛ ye den minnu wolo an ye kalanden minnu kalan mun y'u yɛlɛmɛ k'u bɔ an bolo k'u kɛ monstrew ye an ka kan ka fɛɛrɛ de ɲini k'o hakilina in bɔ yen k'o fɛ ka o lahalaya in bɔ yen ka démarche ɲini min b'a to kumaɲɔgɔnya bɛ se ka kɛ an n'u cɛ an n'u cɛ c'est ça ma conviction baasi tɛ jamana ka kan k'a yɛrɛ défend c'est vrai nka an ka kan ka fɛɛrɛ ɲini min tɛ une guerre sans fin mali ka nafa t'o la baasi tɛ iyad ag ghali ani aw ma se ka ɲɔgɔn ye wa bari ne an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ wagati dɔ la i kun avansera o ko la kosɛbɛ fo i ni dɔ tun ye ɲɔgɔn ye min tun ka kan k'i ni iyad ag ghali lase ɲɔgɔn ma yalima tiɲɛ b'o kuma in na wa bon dɔ b'a la min ye tiɲɛ ye mais ka se iyad ma o tɛ tiɲɛ nka ka kumakan s'a ma ka hakilina s'a ma ka cikan s'a ma o kɔni ye tiɲɛ
o kuma in ye tiɲɛ ko labanna cogo di ma kɔmasegi kɛra min ye kow b'a la e ko yan y'a fɔyɔrɔ ya hmm. fɛnw b'a la min tun b'o baara in na n'a jɔlen b'a la o fagara hmm. u y'o de pulvériser Kidal. Cheikh Awsa wa. Kosɛbɛ. Cheikh Awsa. Ko caman bɛ ko in na. Ko caman bɛ ko in na.
Fɛn ye jumɛn ye? ɲɛna.
Don min o ye ne wele k'a fɔ n ɲɛna ah i nisɔndiya ko in an bɛna solution sɔrɔ a la ni Ala sɔnna a ye n wele ka n to Kucala ni Segu cɛ n bɛ mobili de kɔnɔ. Cheikh Awsa kɛ. Kosɛbɛ. a ko n ye ci lase cɛ ma wa a sɔnna ni ala sɔnna nin ko in fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ a la a y'o fɔ n ye don min o don de a fagara baasi tɛ mais i ni amadu kufa o kumakan ma se ka lase ale ma amadu kufa ma kuma ma fɛn caman parce que amadu kufa ye iyad de ye ko in ye iyad de ye n'a ye min fɔ o de don o de ye ko in ye baara in kɔni na
ayiwa an bɛ taa baro takun filanan na o ye hakililajigin ye nin waati laban minnu ni min bɛ tali kɛ imam mahamudu diko a ye i da se kɔrɔfɔ dɔ ma ani a ye i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛfɔli dɔw kɛ k'a fɔ jateminɛ dɔw ye a jira ko hakilinaw talen don fɛɛrɛw tigɛlen don min bɛ tali kɛ kɔrɔfɔ hakɛtoɲini yɛrɛ bɛ kuma in na kosɛbɛ a fɔli eh, min ni o bɛ tali kɛ eh, lutiya la o tuma na o bɛ se ka kalan an ka kalanso la cogo min na o tuma na a kɔni o ko in kɔn ne k'a sɛbɛkɔrɔ fɔ kosɛbɛ eh, imam diko e yɛrɛ ye nin kɔrɔfɔkan ye i bɔra a ko in kalama cogo di
karamɔgɔ tuma dɔw la jamana in mɔgɔw u bɛ ne kabakoya parce que ne tɛ se k'a faamu nin jamana in kɔnɔ ala ye fɛn min kɛ n ye mali jamana alisilamɛw ka fara ɲɔgɔn kan o majorité k'a fɔ ko u ye danaya da maa min kan min b'u ka kumakan fɔ o ye ne ye mɔgɔ k'a miiri k'a fɔ ne bɛ taa n sigi ka fɛn lakali ka fɛn fɔ fɛn min dalilu tɛ ne bolo non c'est impensable mais il faut être irresponsable pour pour agir comme ça et penser comme ça ne bɛ se k'o kɛ cogo di ne bɛ se ka jamana alisilamɛw k'u lagosi ka se o hakɛ ma ne ka taa n sigi ka fɛn lakali hɔrɔntɔ n silamɛtɔ n ye alimami de ye ka fara o kan ne ka taa n sigi ka fɛn lakali ko ne yɛrɛ ma fɛn min bɔ yɔrɔ dɔn n y'a fɔ n kunfɛ ten dɔrɔn parce que kari kunkolo man di n ye moi je ne suis pas le genre ni kari kunkolo man di n ye n b'a fɔ diɲɛ bɛɛ b'a mɛn ni kari bɛ se a ka sankolo in jigin maa min b'o kumakan sɔsɔ o tɛ ne ye non nin fɛn in c'est pitoyable cogo di minisiri ye kuma minnu fɔ ne y'o mɛn o mais tiɲɛ yɛrɛ la a saamɛ yɛrɛ bɛnna fɛn dɔw bɛ yen ne k'o jaabi non non non

N tɛ mɔgɔ ye min bɛ taa n sigi qui fait la confusion fɛn min ye appareil génital ye fɛn min ye ko wɛrɛw ye k'u don ɲɔgɔn na ne ka na kuma wuli k'a jɔ dalilu tɛ kuma min na non je suis vraiment désolé nin kuma in bɛ fɔ k'a dɔgɔra bɔ ka tila k'a jɛya mɔgɔw k'a mɛn kuma in fɔli kɛra n ma wajibi ye maa min bɛ jamana kunna bi ale de y'i jɔ misiriba la bamakɔ misiriba don dɔ la a ko alimamiw aw filɛ nin n'a ye fɛn o fɛn ye jamana in kɔnɔ n'a bɛnnen tɛ n'aw m'a fɔ n ye ne n'aw bɛ taa kiti kiyama n ko jamana ɲɛmɔgɔ de y'o fɔ Eh, n'o fɔra anw b'an datugu ka ban ka fɛn fɔ an bɛ min kalama parce que n'an y'a fɔ u bɛna commenter k'a kɛ nin ye u bɛna mɔgɔw bila an na minnu b'an neni mais n'u ye nenini kɛ u k'a neni kɛ nenini n'o fɔra an ma o tɛ fɛn wɛrɛ ye i bɔra kalama cogo di fɔra yan dɛ n bɛ na i ma o n'i ma kɔrɔta n bɛ ko in f'i ye an tɛ pressé voilà n'i ma pressé i b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ i b'a faamu c'est un document officiel
yala gafe yamaruyalen ye officiel je dis bien officiel officiel kɔrɔ de b'a la n'o tɛ u ye fɛn o fɛn fɔ n y'a bɛɛ mɛn o

accord min tɛmɛna u ni ministère de l'éducation cɛ a accord bɛ yan
o kɛra kuma jumɛn a filɛ nin ye yan
c'est pas c'est pas accord bɛ yan pour que vraiment bɛnkan sɛbɛn min kɛra bɛnkan sɛbɛn min kɛra nin ye groupe pivot voilà ani sɛbɛn fɔlɔ min kɛra Nin ye ministère de l'éducation nationale ka sɛbɛn ye SEGAL de y'a sɛbɛn le secrétaire général du ministre ka yamaruya di u ka taa étude kɛ sur le terrain a ka sɛbɛn filɛ nin ye baasi tɛ o tilalen o la an bɛ hakililajigɛ sɛbɛn yɛrɛ fasirila Bamakɔ mɛ kalo tile bi saba ni kelen san 2018 bon nin ye

a dafalen a dafalen o ye eh, cɛ ni musoya yɛrɛ hakɛto min bɛ kuma na a dafalen a dafalen foyi tɛ to kɔ mais éducation sexuelle ka fɔ mais complète o kɔrɔ ye mun ye ça veut dire quoi nin ye kuma ɲɛbila de ye koyi mhm. ni mhm. nin de tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ wari hakɛ min dira mhm. a ko in daminɛna a bɛ nin na a budget a budget
ko b'a la min b'a jira i la mhm. k'a fɔ ko in tɛ ko jɛlen ye mhm.
o ye ko o y'a jumɛn ye o bɛ chapitre 17 la mhm. n b'a d'i ma e de b'a kalan ne yɛrɛ t'o kalan baasi tɛ voilà parce que ko min don a selen bɛ yɔrɔ la il faut que kuma ka k'a la sa a ka faamu ça c'est

quelconques qui, qui pourraient être à leur portée dans le cadre de l'exécution du partenariat. O, o kɔrɔ ye mun?
Nin b'a yira ko u bɛn bɛ a kan. Han? Mhm. Ko eh, min bɛ tali kɛ gundo min bɛ nin ko la, Mhm. a kana bange. O ye ne ka faamu ye. Voilà.
gundo min maa si kana a gundo poyi maa si kana a gundo poyi o gundo jumɛn bɛ denmisɛnninw ka kalanko la min ka kan ka dogo ka engagement ta k'o kana bɔ o ka kan ka kɛ mun ye o ye kelen ye mhm. u taara baara minnu kɛ mhm. a baara bɛɛ bɛ yan moi je l'ai circulé j'ai toute la documentation mhm. nin nin kɔrɔ ye mun ye

Unhun. Voilà. Nin bɛɛ a leçon dila dilalen don. A ka kan ka don IFM na cogo min na, u k'a kalan ka denmisɛnninw kalan a la. Des enfants de de de septième a filɛ nin ye. Septième? Septième. Voilà. Donc Ayiwa, vraiment. nin kɔni ye a dalu dalu hakili la dalu jɔnjɔnw olu ye eh, nin ye eh, eh, Isa Kaba. Ayiwa, ee, ee, n b'a fɛ ka ɲininkali kɛ imam na. Est ce que bi bi in na eh, wagati cogoya ma taa ka olu fana to dɔɔni bari k'a sɔrɔ minisiriso ta in tɛ est ce que min bɛ ka fɔ nin kɔnɔ a tɛ bamakɔ bi wa n ka ɲininkali fɔlɔ ye walima imam ninnu t'a kalama ko nin ko in bɛ bamakɔ bi yan n'i ye a donnen ye sɛbɛnfuraw kɔnɔ ça veut dire que besoin dɔ de bɛ mɔgɔ dɔw la mun état bɛ o garanti olu ye est ce que o yɔrɔ tɛ yen nɔ ani fana ni aw bɔra a kalama sisan de k'a fɔ charte africaine ni mali y'a bolonɔ bila o la nin fɛn ninnu fɛn o fɛn ni imam bɛ k'a fɔ est ce que u tɛ o kɔnɔ ni o bɛ an ka sariyasunba yɛrɛ kɔnɔ imam yalima yani an ka se nin kɛlɛli ma an kun b'an k'o kɛlɛ wa révision constitutionnelle kɛlɛ kɛra yan nɔ est ce que an kun b'an ka kɛlɛ kɛ a jamu fɔ an ye sidibe a fana ye sidibe yan awɔ ne kuma kila bamanan de don ayi non non non non il faut pas faire une confusion Non, je suis désolé. Mhm. Fɛnw bɛ yen kabini Ala ye diɲɛ in da jogo jugu min bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ yan a bɛ yɔrɔ wɛrɛ o dɔnnen don nka problème ye min ye nin na a ka kalan ni c'est une programmation de la destruction de notre société c'est à dire ko dɔ de bolodalen don o tɛ min bɛ sen na bi o ko tɛ o sini ma yanni san mugan san bi saba jamana in ka kan ka kɛ fɛn sugu min ye ani maa sugu minnu ye o de bolodalen bɛ nin na o de y'a danger yɔrɔ ye parce que yɔrɔ si tɛ yen ko ka nin don dans l'éducation en Afrique ici a bɛ min c'est pour cela l'intitulé c'est éducation sexuelle complète o de b'a la musow ka nɛgɛkɔrɔsigi ko u y'a ɲini k'a kɛlɛ cogo bɛɛ la u ma se u y'a bila a kɔnɔ denmisɛnninw kana furu joona ayiwa o kuma bɛ sen na a bɛ nin na bon e bɛ denmisɛnnin bali a kana furu joona nka i tɛ se k'a bali a ka den sɔrɔ bɔlɔn fɛ o kuma a bali a bali kun a kana furu joona kun n'a tɛ se ka minɛ a kana den sɔrɔ bɔlɔn fɛ baasi tɛ donc ni mhm. a danger yɔrɔ n'i y'a ye nin y'an tɔn si wuli denmisɛnninw minnu bɛ cinquième année sixième année septième année huitième année mɔgɔ ka taa olu kalan pour que u k'a dɔn ni maa min bɛ nin jogo ninnu na il y a des leçons hein, a bɛ yen an bɛ se ka a labɛn voilà a labɛn k'a di aw ma u yɛrɛ y'a labɛn cogo min na une leçon préparée denmisɛnnin a objectif u fila bɛ u bɛ tulonkɛ la u fila bɛ tulonkɛ la le troisième est venu dɔ in y'i kanto a ma ko e barre-toi PD e ka bɔ an kun na e PD in a baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada wele in na a diyara an ye a bonyana an ma min ye haut conseil ye eh, ala barika la baasi t'a la alhamdulila baasi wɛrɛ si tɛ yen bi an bɛ se k'a fɔ min ye baasi ye k'o bɛ haut conseil de la ala baraka la o tɛ yen alhamdulila ayiwa ɛɛ uzazɔ an y'a ye k'a fɔ jamana ka lakanabaliya a bɛ kuma jan bɔ sango kɛrɛnkɛrɛnna ka daminɛ kabi kɔrɔnbolo la nka bi an bɛna an sinsin min kan o ye an ka jamana camancɛ bolo ye waati tɛmɛna fana jɛkulu dɔ tun sigira la f'o ma ko mission de bons offices e kɛra o maa ɲɛmaa ye eh, bi bi na aw minnu ni aw y'an ka jamana maabaw ye yala aw ka nin jati e ka yeta ye jumɛn ye lakanabaliya kunkanko kibaruya la kibaruya jumɛnw bɛ e bolo fasodenw ka sigi ni ka i lamɛn nin kuma in na
ayiwa ala k'an bɛn sababa ma ya masha allah ee jamana in a lakanabaliya processus don min daminɛna a mɛnna a bɛ sira fɛ ka na dɔɔni dɔɔni parce que ko in bɛɛ lajɛlen n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a bila minɛn min kɔnɔ o ye mara kɛcogo de ye min bɛ wele ko gouvernance ka jamana mara ka jamana tɔpɔtɔ ka jamana kɔlɔsi o kɔlɔsi n'o mara in n'a yɛbɛbɛra o kɔrɔ ye n'a bɔra bolo la a laban faratiko caman bɛ k'a la wa jamana in na anw ka crise n'i y'a lajɛ a ɲɛ yɛrɛ ma siyako kɛlɛ tɛ ayi diinako kɛlɛ tɛ mara de tiɲɛna an bolo ni mara tiɲɛna nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don kɛlɛ la o de ye ko in yɛrɛ ye ni mɔgɔ min y'a analyser profondément ka jamana in bana min b'a la tɔɔrɔ min b'a la k'a diagnostiquer kan'a ɲini yɔrɔ wɛrɛ dɛ mauvaise gouvernance de c'est la source mara kɛcogo juguya o de ye jamana in k'a yɛlɛmɛ k'a kɛ tan parce que n bɛ ko kelen f'i ɲɛna politiki mɔgɔ n'a dɛsɛra mhm. a bɛ fɛn bɛɛ utiliser fibre o fibre bɛ yen a b'a bɛɛ utiliser n'i ye guerre civile ye yɔrɔ o yɔrɔ guerre ethnique ye yɔrɔ o yɔrɔ guerre guerre religieuse ye k'a ye yɔrɔ o yɔrɔ siya kɛlɛ diinɛ kɛlɛ ni sigida kɛlɛ a bɛɛ lajɛlen bajuba bɛ bɔ fɛn min na o ye mauvaise gouvernance de ye politiki de don ni politiki maa dɛsɛra a bɛ minɛn sugu bɛɛ ta
ayiwa o b'a yira bi e, n'i ko ko nin tɛ e, siya kɛlɛ ye a bɛ sɔn ka dɔw dabali ban sanko lala minnu ni olu bɛ yen k'a fɔ u tɛ se ka analyse kɛ ka se degré dɔ ma k'a sababu kɛ min ye don o don an b'a mɛn ani a bɛ ye fana mɔgɔ caman bɛ kari ɲɔgɔn na i n'a fɔ